onye ọma na-ege ntị abịakwa m ọzọ welcome back to this channel a na-akpọ food to relish aka rie nni gị ka ọ tọọ gị ụtọ tata nke anyị ga-erikwa ka ọ tọọ anyị ụtọ bụ abacha hei abacha nke a bụ nke ndị Enugu steeti ọ bụrọ nke a na-esi n'ọkụ unu ga-afụ otu ndị Enugu si agwọ abacha a gwọchaa ya na-abụ ya abụ n'ịgba nkwụ niile ọkwa unu fụ ka abacha si ama ew ọ fịasịrọ arụ nke ukwuu mana o need a lot of mastering nke a bụ ogiri oyibo a na-akpọ seasoning some ehuru eyegoro eye n'ọkụ some ose ọkpọ eyegoro eye crayfish anyị ga-eye ya eye ị chọkwaa ị ga-akọmbine nke eyere ya na nke eyerọ ya na some ogiri igbo ndị a bụ na azụ m yegoro eye abacha esokugoro esoku ya na ihe ndị ọnụ ụtọ yabasị mkpụrụ aṅara ya na spinach ka anyị nwee anyị enwerọ akwụkwọ aṅara na mmanụ igbo achọrọ m igosi unu the difference na ose na-aba nee ka ọ dị tupu eghe ya nee ka ọ ga-adị ma eghecha ya ngwa ka anyị gakwanụ kanda anyị anyị ga-asa ya na mmiri nke a bụ abacha ka m sokugodi ya na mmiri ka m wee je mewe ihe ndị ọzọ ị ga-esoku abacha rapụ ya na mmiri ahapụtana ya aka jiri mmiri nkịtị mee ya ọ na ya na-aka mma mana ụfọdụ na-asị na ha chọrọ iji mmiri ọkụ especially ọ bụrụ na ị marọ ka esi emedi abacha ọ dị gị ka ị chọ isapịa nje it makes total sense iji mmiri ọkụ saa ya i wepịa ya na mmiri ka ọ gụpụchaa mmiri niile dị n'arụ ya ị needirọ ka mmiri soku abacha gị before ị gwọọ ya no it has to be dry now kanda anyị a sachaa ya just sie ya otu i si esi anụ obele ịmago yabasị nnu

Fried azụ na-ama mma na abacha. Hmm? Egopụta ya, you continue to fry it. Achọrọ m ịma ka ị ka ndị obodo unu si agwọ abacha. Ụfọdụ na-esi abacha n'ọkụ. It's totally up to them. Ndị Nsụka ama m ha na- na-esi abacha n'ọkụ. Ịghọta, ọ nwekwa ndị ọzọ na-esi abacha n'ọkụ. Mana ndị Udi, ndị Nkanụ, ha adịghị esi abacha n'ọkụ. Ha na-agwọ ya agwọ n'odo. You know? all right nee ka azụ ya ga-adị aga m ewepụcha akwa azụ ana m alike iji ya wee ghee ya nke a bụ mmiri ụgba a na-achọ ime ezi mmiri ụgba sọsọ ose crayfish na ehuru ka anyị ga-etinye ya ọ ya na-enye ya that taste yeah secret busted okay liver na okporoko dị n'ime nke anụwa ọ just nke m sifọ esifọ m were ya tinye n'ime ya ntinyecha ya all the spices mm? ntanye ya mmanụ tinye obere akanwụ akanwụ ahụ ga-emezi ya ọ kpụkọọ dịka mmiri ngụ you see not that hard everybody nwere different ways ha ji eme mmiri ngụ ụfọdụ na- ndị mmadụ na-eyuzu this ụmụ ihe a na-akpọ burnt ma ọ bụ burnt akwụ Ọ- ọ nwanne potash o nwe ndị na-eyuzu nke ahụ but nke a ka m mara eme em, nke a na-akpọ ya akanwụ akanwụ yes now itinyekwa ya some ụgba gị ị ga-eyuzu ụgba dị soft a na-akpọ ya ụgba lego ele ọ bụrọ na o lele na just na ọ dị well fermented ịmago ka that ishi ya na-apụtazi ishi ya na-atọ ụtọ itinye ya mgbe ahụ wee je check on abacha agụpụtacha ya arapụ ya ka ọ drain wee

unu afụgo na ihuru a na eyego ya mana m na-eyekwa ya ọzọ ka o wepụtakwala anyị that smokiness nsichazi all my spices ma ose o ma crayfish o ma ihuru rapụ ya ka anyị bidozie gwawazi abacha anyị mana mbụ before anyị gwawa abacha subscribe on like ya and it's not that hard and share the video if you enjoyed it so na mbụ aga m ewepụta ogiri igbo anyị ọ bụrụ na ị chọrọ iri nnukwu ogiri tinye ya nnukwu ogiri mana ọ bụrụ na ị chọrọ iri nnukwu ogiri etinyena nnukwu welu mmanụ gwọọ ya agwọ this step dị very very crucial maka ịchọ ịfụ ka ọ dịzi pale just by spinning the oil around n'ime odo a na-eji aka odo ọ bụrụ na village eji aka odo rotate ya a lot of times I don't know what it does to the oil but ịmago then in no other particular order itinyezie all the other spices ịghọtago mana ogiri na-aba na mbido ahụ ihe a dị mma to form the base ị ga-eji wee gwọ abacha ịghọtago tinye mmanụ gị gwọkọọ ya ọnụ ọfụma ọfụma ihe anyị ga-emezi kịta bụ ibido tiwezie ya abacha itinye obere abacha ịgwọkọọ ya this rotation dị very very important because ịchọ combine the whole base the whole oil n'ime the abacha ka ọ ghara ịbụ ha ncha akpụkọọ n'ike ya maọbụ ịta obele ọ bụ na taste adịrọ ya combine ya ọfụma itinye ọzọ bidokwa n'isi gwọba mama ukwu m ga-asị gị gwọbi ọfụma so ị na massage the oil and the spice into the abacha ịghọtago mhm. ụfọdụ na-ejikwa spoon agwọ abacha ọ dị mma mana ịchọ inweta perfect abacha aka ka eji agwọ ya ịghọta you rotate it very very well oh. ị ma na ịbịa ịgba nkwụ nni ga-eju ebe niile mana imekete sight abacha ee abacha na-ebu ụzọ agwụ ọ sọkwa sị gwọọ one big drum abacha na-atọ ụtọ If you're not Igbo and you've eaten abacha, did you enjoy it? I'd like to see your reaction in the comments. Itinye crayfish ị na-agwọkwa.

thank you thank you very very much ana m afụkwa ike unu nna anwakwalụ m thank you very much turn the abacha very well that's the last bit i gwọọ ya hmm? i gwọkọchachazie ya nnọọ makachazie mma ew ihe niile adịgo mma na ya ka anyị taste ya nnu

a ga-etinye ya nnu ka tinye obere nnu I'm tired of like keben, especially ọ bụ na itinyego um, seasoning cubes. Ọ dịghị like nnu. Because ịma ọ dị nnọọ ka ị na-eme salad, itinye nnukwu nnu ọ ma make sense. Ọ dị abacha and the spice bụ the main thing ya. Yeah. i wepụtazie nke ụmụazị ga-ata tupu anyị tinye ya ose ịghọtago tinyezie ya ose ọfụma ọfụma ọ bụrụ na ị na-alaiki nnukwu ose tinye ya nnukwu hey. oh i can't wait can't wait to start eating this abacha ama m na abacha na-agụzi gị i'm so sorry ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu ma Anambra ma na east ọ dị m easy to come by but ọ bụrụ na ị nọkwa ebe ndị ọzọ adị m very sorry for causing problem nee ka ọ dị nke a na-etinyerọ ose na nke etinye ose ị fụga hmm. ka ebidozi tinyewezie ya akụrụngwa eji atanye ya n'ọnụ hel abacha is ready o a tachazi abacha wee chọbazi ihe ọzọ dị n'ịgba nkwụ na good ụfọdụ na-alaiki ka a fụ everything tinye everything together ụfọdụ na-alaiki ịgwọkọ ya agwọkọ o nwekwa ndị na a na-agwọkọkwa abacha with ụgba together yes nke a na-amakwa mma mana ị mago na modernization emego a na-emezi ya um, iche iche ka ọ dị presentable tinye kanda gị itinye nke a tinye tinyecha ife niile ịchọ iji wee taa ya na ụgba tinye ya mmiri mmiri ụgba hmm. tinye ya mkpụrụ aṅara ụfọdụ na-ebe ya kịrịkịrị ihe anyị nwere spinach ọ bụrọ akwụkwọ aṅara mana ọ na-ama mma na abacha gwa m na spinach bụ gbazụ agụ tinyezie ya yabasị Look at how beautiful. Nke a bụ for the legends biko onye ma ihe m na-achọ ime kịta agwagodu m. What have I tried to do? Idina n'elu akwa, ị na-amịpụtazi ya obele obele. Oh dear. Hell. Mgbe anyị pempe ego ole ka a na-ele this portion m ji n'aka na ego ole? Ọ dị m ka echetazi m. Hey, man, we're gonna change. We're gonna change really, really fast. ọ dịkọ ka anyị na-eme look at it look at it ihe nwe ịma na nkwụ ọcha ka eji ata abacha ndị Aneke Achime nkwụ ọcha ka eji ata abacha o wee daba ọfụma ọ bụ na enwere ya fanta na-amagbu onwe ya mana nke m nweta taa ka m ga-eji bido tawa abacha biko achọrọ m any disturbance at all m webite azụ m m webite abacha m m tagodu mm, mm. tabite mkpụrụ aṅara na-atakwa like and share the video i'm sorry for causing havoc m taa liver m m taa kanda m taa ụgba m ew abacha nwụdazie thank you very much for isonye anyị na vidio a aga m afụ unu n'ọzọ anyị ga-eme ndewo